Kwacha bwanji anzathu side ya kwanuko ifetu kuno nde ayi ndithu etitu tima showers tu mamawawo it was drizzling ukatuluka panja pa mphepo yakeyo aah ikumakupula osati masewera ayi nyengo zake tu kumakamba moteromo tufuna tiyambe lero koma tiyamba ndekuti ndi nkhani yomweno inachitika dzulo zokhudzana ndi ngozi ya chilima ija kafukufuku akupitirirabe Nde pajatu pano tinakamba kale tikhala tikuyenda nanu ndipo takhala tikuyenda nanu and tikupitiliza kuyenda nanu. Nkhani ndiyonena kutitu akutitu ayamba tsopano kuunikano tsopano maumboni onse amene anapelekedwa ndi anthu aja. Hey, maumboni ake atino? Inu, mesa a family aja anapita kuti nkumakapelekera maumboni? Iya ifetu amuna athu anachoka zili motere motere. Ayamba tsopano kuunika zimene zijazi. Ndipo akuoneka zikuoneka kuti no akuti mmene momwe atulamo zinthu zina zake zogwirika zoti zingathe kuthandiza pa kafukufuku amene kuti zikavumbulutsa chilungamo tikhala tikuzionera limodzi koma mondilole kuti ndifotokoze bwinobwino kunena kuti no dzulo kunali meeting meeting imeneyo amene anakapanga ndekuti no ndi aja mamembers amene ali mu commission of inquiry ya ngozi ya ndege ya chilima ndipo amatsogozedwa ndekutitu ndi uyu Eya, Walter Nyamilandu. Ndiye kunapezeka zoona kuti meeting imeneyo akambirana makamaka za maumboni onse amene anaperekedwa amapanga analyze kuphwanya kodi munamumva koma mzimayi uyu zanakamba mkazi wa ujeni uja nanga zimene anakamba ujeni inu muganizapo bwa mpaka katulere ndekuti no maumboni onse aja ndikupezeka zoti no ndikuwazukuta bwinobwino nkupanga nde kuti chani, ma conclusion awo kuti ah umumu izi zinali zofunikira, izi mwina mwake sizingathandize koma izi ndi izi zimene anayankhula aujeni ndi aujeni tikaziphatikiza mukuona zomwe anakambawo, zakambawo mukuziona kuti zikufanana? I nde mukuona zimene zingathe kutino zikupanga, mwinatu pali kena kake kamene kakubisika apa nde kutino akakhala akuzukutazukuta ndikupanga draw ma conclusion apezapo ma points ofunikirawo kusefa nkukhala ndi zofunikirazo tsopano. zimene zingathandize kuti no kafukufuku amene akupitirira akhale ndekuti mwina mwake akupitirira muja moti no moti mungathe kuthandiza kuti chilungamo chitulukepo eti ya enatu mwina ankaona ngati kafukufuku uja wapita kumapetotu ayi ndithu akuti ndekuti akusefa akasefa choncho zimene atapezezo ndi zimene zingathandize kuti no ayende no chitsogolo kuti nakamapita mu phase inayo Akuchita kupita kuti apa tinapeza izi aku family anakamba izi, izizi nzimene zingathandizenso apa, ah izi ndi izi zikuthandiza tiyende motere, nkhani zaketu akuti zikhala ndi zikhala zikuyenda motero eti, ndipo meeting yachitika dzulo. Now from there a Walter Nyamilandu akamba zonena kuti no mwinatu mukhoza kumaona ngati kuti no Ndiye kuti gawo limene lija lomva maumboni linathera pomwe paja. Chifukwa ndiye kuti mafunso ena kumakhala kuti ah, nanga anthu ena ake mwina anali ndi maumboni mwina, mwina ena anamva ndege, mwina ena anaona china chake, koma sanali a family, ndiye mwaona kuti mwatsekereza, akunena kuti yayi. Kutero kotu, mu gawo lakumva ndiye kuti chani, maumboni aja tinayamba ndi a ku family. ndipo tikhala tikulowanso ndi kuti no mu gawo lachiwiri lomva maumboniwo ndi mu gawo logwa- lomva maumboni analigawa pawiri analigawa poona kuti pakhale akufamily ndi anthu amene anali odziwika nkudzabwera ndi kuti no gawo no lachiwiri la anthu amene ali ndi maumboni chabe koma afuna abwere akatani akaperekere nkhani zaketu zikuyenda motero ndipono akunena kuti no gawo lachiwiri lomva maumbonilo eh, kumbali yomva maumboni gawo lachiwiri ndizoti akuti liyambatu ndekuti pa 24 august 2026 mwezi omwe uno ndipo likatha ndekuti pa 6 eh, september 2026 masiku amenewo ndi pamene ndekuti tidzakhale tikuonanso ndekuti anthu akaperekera maumboni osiyanasiyana mwina mwaketu anthu awawa ndekuti gulu limene mwina lili ndi maumboni basi eh? ilolo lili ndi ma information mwina likhoza kukapereka ndithu mu phase yachiwiriyo tidzaona limodzi mmene zingayendere tisapangiretu draw conclusion kuti adzaziyendetsa motani komano i think kumene zikulowera ndekuti zikulowera kumene koko ndipo akukamba zonena kuti iwowa akuti akuzipereka kwambiri ndozipereka mu commission of inquiry imeneyi kuti aziyendetse zinthu zibwinobwino mwa dongosolo lake kuti kumapeto penipeni aliyense adzakhutire nawo commission of inquiry imeneyi ndipo azipereka kuti chilungamocho mwina achipeze kuti chatuluka kuti zinakhala motani kwenikweni pamene pajapa komanso angaphunzirepo zinthu ndi ziti zimene zingathe kuthandiza kuti mwina mwake tsogolo kuno ngozi ngati zimenezo zidzapewedwe kapena mwina make zatichitikira chonchija zidzapangidwe handled bwinobwino ndithu so uh, kafukufuku uja tiona second phase ija ndimaona kuti ikayamba pa 24 august ukamaliza pa 6 september uh, for correction ikayamba pa 24 august pomwepo ukamaliza pa 4 september osati pa 6 september 4 september mmadziwa ma details amafunika zoti no azipangidwa followed bwinobwino now from there akukamba zonena kuti no phase iyi pamene ikuyamba yachiwiri phase yachiwiri yokhudzana ndi maumboni pa 24 zidzapezeka zoti no anthu nde kuti side yawo kwakumva maumboni side inayi nde kuti kudzakhala nde kuti no kwabwera madotolo awiri aja ndinakamba aja ochoka ku south africa akatswiri aja dr robert gabriel ngude komanso dr wilson sibusiso mtsere amene awawa adzakhala nde kuti no akuwunikanso nde kuti chani ma pathology aja nkhani zokhudzana ndi kuti ah, kapena mwina make pali ma- majeni akuyenera akafu- akafukulidwe matupi aja kapena zinthu ngati zimenezo ngati zizachitika adzakhala ndi kuti akuunika zinthu ngati zimenezozo paja tinanena kuti o ndakatswiritu ku nkhani zimenezozo eya ena anabwera iwe wausiru kwambiri ukunamiza anthu akuuza ndani aboma angaka- angakafukule matupi a anthu asana asanafunse akuba akubanja kumva mozondoka zinthu ife timadana ndi anthu amene amamva zinthu mozondoka tinakamba mbuyo moja kunena kuti a Walter Nyamilandu anena kunena kuti plani yawo pamene apeza madotolo amenewa ndi yonena kuti no akaunika akafufuze matupi aja kuti kodi no matupiwa zinakhala motani akachite nde kuti no kapena postmortem akapange examine bwinobwino matupi aja eh kukawaunika bwinobwino zomwe zikutanthauza zoti akuyenera akafukule matupiwo komano kuti izi zikachitike ndiye kuti adzayamba akakambirana ndi akubanja nthawiyo ikafika akubanja ngati avomereze zidzachitika koma ngati sadzavomereza basi komano akadzavomereza akubanja sizokhazonso ayi akuyenera ndiye kuti adzapite kaya ndi kuma kaya ndi ku kodi kaya ndi ku city council kaya akumanenso ndi akuluakulu adzapitenso ku khothinso kumeneko kukatenga zilolezo malingana ndi malamulo a dziko lino samalola zoona kuti maliro angofukulidwa wamba choncho ayi umayenera ndiye kuti no apite ndiye kuti akatani akatenge zilolezo kuti tikapanga zotere zotere kumanda akuti akuti in case zimenezo mwazimva sizoyenda zakhala ngati zachilendo ndipo khoti likapereke zilolezo zimakhala choncho zinthu sizimangoyenda mwawambawamba ayi nde zomamva zinthu mozondoka panopa tikumapangiratu clarify pano ehetu nkhani zake zikuyenda motero ndithu now uh, akuti adzakhala ndi kuti akuchita ngati side by side eti saidi inayi awa achipatala alowa mchipatala madotolo apanga zimenezo kaya mukalumu kamene adzikapangira kuunika matupiwo saidi ya ukunso ndi kuti anthu akaperekera maumboni osiyanasiyana mu fezi yachiwiri ya maumboni now magawo awa timvanepo apa Gawo loyamba tinakamba kunena kuti no ndi lija limene nde kuti no a Walter Nyamilandu ndi timu yawo anapita nde kuti kukafufuza bwinobwino ku airport zinayenda bwanji ndege imaoneka motani anapita site visiting kuka kukaona kuti no amvetsetse bwinobwino ku Chikangawa kuja kuti inagwa motani ndipo zimene zija tinakupatsani from there tinalowano ndekuti mu phase yachiwiri gawo lachiwiri limene ndekuti linali lija limene iwowo anapezeka anayamba kumvano maumboni kuchokera ndekuti kwa akubanja ndi anthu ena odziwika bwinobwino achina valentino phiri aja tinaona achina jeni kunali achina achina makapteni amene amaulutsa ndege kuna- munaona mmene zinakhalira eti e, achina wini nyondo aja anayitanidwa kuti kumeneko anthu amene anali ngati no odziwika Gawo lachiwiri lomva maumboni linali limene lolo. Now tachoka pamenepo tikupita mu gawo lachitatu limene likuphatikiza zinthu ziwiri. Likubwerano ngati ikhala ndi kuti sitepe yachiwiri yomva maumboni ochokera ndi kuti kwa anthu amene mwina mwake akubanja, anthu amene ali ndi maumboni osiyanasiyana, kaya tikamva bwinobwino mmene zitakhalire kuti kaya ziyenda motero, komanso nthawi imene zikuchitika zimenezo mu sitepe yachitatu yomweyi. Muli nde kuti awa akuwunikaso nde kuti za matupiwa kuti nde kuti ma ijeni onse azapezeke kuti akuperekedwa pakamodzi? Mukuyiwona koma commission of enquiry mmene ikuyendera? Mukuyiwona kusiyana ndi commission of enquiry yapita ija? Iyi number 1 tikuyendera limodzi. Number 2 sakungopanga za nzwanya nzwanya kumangopanga zawo zawo koyayi kuti kapena chani akupezeka zoona kuti akuyenda mastepe mastepe mastepe mastepe kenako no akayenda stepe ina yake akumakakhala pansi ndikukakambirana kuti kodi mwaona stepe ija mmene tayendera e zimene mukuona ngatino zatumphukamo zinthu zofunikira ndi ziti ndi ziti kodi pa zimenesizi nde zingatilowetse kutino ndi kafukufukuyu hmm? tikuyenera tiyende motani auti auti bana ala aujeniwo ati kaya adapanga motere ndi amenewo mukuona ngati sitikufunika tiwayitanenso nde ataayitanadi amapita kumakamenya analysis akapanga analyze nkupanga draw ma conclusion ma conclusion amene akawapangisa zona kuti no apatse no mapo amene angayendereso ndi kuti no akafukufuku uja kuti mwina make mwina tithe nde kuti kukhala ndi picture yabu- yabwino yabwino yooneka bwino ya mmene zinthu zija zinayendera, yomveka bwino tisati yooneka bwino koma yomveka bwino ya mmene zinthu zija zinayendera kuti kapena mwina ma facts angatulukepo zilungamo zingatulukepo na kuti ma clarification angatulukepo kuti papeto penipeni tizakhale ndi kuti no tanyamula miyoyo yathu kumapita kutsogolo tikuziwa zoona kuti no zinthu zinayenda motere motere motere well done magayi amene muchita kafukufuku ameneyi mukuchita bwino kwambiri i think izi zinthu zimene zikufunikira Eh, tiyeni mupitilize level yake yomweyi kachitidwe kake komweka kuti no tiyendere limodzi mpaka na kumapetoko ife tizaone kuti no ngati dziko kodi zinthu zinayenda motani nangano kodi tinganyamule motani moyo kumapita kutsogolo magetsi azima lero magayizi mmamawa uwutu Hey, anthu amenewa eti inu a ESCOM mupanga chipongwe kwambiri moti apa tikungodalira ndikuti kakompyuta kamasunga komoto pang'ono komano kakangozima kamenekonso mbola tamwene komano akayaka ndikuti tikhalaso tikuyenda limodzi we try our best otherwise dzuwaso kulibe kasolaso si zoti kangatchajeso pamene tanenera muja kuli mitambo magayizi koma atipanga chipongwe and magayi inu aboma eh, kumbali ya magesi iyi manyaka enieni no let's talk the honest ziyankhula chilungamo apa inu mukupanga zofoyira kwambiri za magesi mukufoyirisha kwambiri ife tizikanika kugwira ntchito chifukwa cha inu fix magesi fix magesi madzinso mupange fix anthu asamavutike zimenezo otherwise tikhala tikuyenda limodzi stay tuned to justin tech malawi akuti tu